Doctor for me, nke i sizi n'ime ọfịa na-awapụta. I ji nwayọ ekwu ya. Nke i sizi n'ime ọfịa awapụta. Okay, ọ maka ebe m si. Ah. Oh, eh, ebe m si. Ị ma na family doctor m bụ, ana m a hustle kwa ị fụ na a na-ewekọtasị ụmụ akwụkwọ na akwụkwọ e ji emesikwere ezinụlọ ọgwụ ehe mana iche mma si n'ọnụ ọfịa ka ndị a nọ ana m adọjikwukwe maka na ị bakwa ofu ụzọ ahụ kwa ana m adọjikwa i che na n'ọnụ ọfịa ka ndị a nọ ọ bụkwa maka nke ime ọhịa ị na-ajụ ma ọ n'ime ọhịa ka ha nọ ma ọ na mpụta ṅaa ntị onye ọbụla bi na four decking ga-emecha agba na four decking ofu ime ọhịa ọkwa ị fụ ime ọhịa ahụ a na-asị n'ọkwa ebe a ka ọ na-emere ebe a ka ọ na-eme o mekwanụ mana o nwere ihe ga-emechakwanụ ọ ghara ịbụkwa n'ofu ime ọhịa ahụ
mana ọfịa i si na nke ebe ọ dị ka ị ga-esi eh, pụta ka m na-agagodi aga ka m na-agagodi aga ebe a m na-aga na ihe m na-agara ya bụ ka m na- m na-awabagodi n'ime ka m na-awabagodi n'ime maka na onye ọbụla ị fụrụ ebe a m na-agbakpu na onye ọbụla ga-emecha gbakpuru n'ime ebe ahụ maka na ndị ma ụzọ amanwụ ụzọ ndị ma ụzọ amazị ụzọ ndị ma ụzọ bu ụzọ kpọrọ anyị sị na ha ma ụzọ ha niile amabachala n'ime ọhịa na-ezogharịzi kịta then ọnụ ihe nọ na street eme mana ihe m na-achọ ịgwa ndị mmadụ na ihe mmụta dị na obere egwuregwu anyị mere kịta bụ ihe m na-achọ ịgwa ndị mmadụ bụ ọ ya bụ reason e ji ekwu ka e chekwaba ebe ahụ na ọ na-abụ oke ọhịa chebere dike ya mụnwa bụ onye oke ọhịa ka m gwazi unu na oke ọhịa chebere dike ọ oke ọhịa a chebere dike kpatara ṅaakwa ntị ka i jide nke a n'aka m ga na-amụ ya ka ekwe na media na tv ya ṅaa ntị ọ oke ọhịa chebere dike ị ga-ebugharị ya ị dị njikere etu ahụ i si anụ ya maka na ị fụrụ ka ọ na-eme ihe e ji echekwa ime ọhịa adịghị ihe ọzọ ọ bụ na o luo mgbe a na ebe ahụ ka ị ga-esi wee waa wee zobe onwe gị maka na agha daa onwe onye ị ga na-afụ n'okporo ụzọ ụlọ elu niile a mara mma mebere onye igbo ji aba a na-agwa onye igbo okwu onye igbo eje tụkwasị obi n'ego ya onye igbo gbugbu ugbo ọ tụkwasị obi n'ego ya omenye were ego goro e mechie ebe a ga-esi wee weta ego ahụ kedu ebe ị ga-esi wee ri nri onye igbo onye igbo na-aba a na-ekwu okwu onye igbo a na-eme ka a ga-asị na ya mara ihe a na-akọ why na ọ mara ihe ahụ bụ nsogbu ya kpatara o ji ruo n'ikpeazụ a onye ọbụla anọrọzie kịta ọ na-emezi onye ọbụla n'anya onye igbo dị a na-ekwe ekwe onye igbo ara agba ọsọ mmiri until mmiri achaa ya arụ onye igbo ada ekwe ekwe onye igbo nwere ego buo nnukwu ego nwee nnukwu ego ma i ji ya wee nweta obodo gị onye igbo ya na-anụ ihe onye igbo a na-agwa ya na mmadụ na-anwụ ebe a o jekwuru ebe a na ọ bụ ezie na mmadụ ama nwụ na ya o mechaa mmadụ anwụọ na ya onye igbo nwere ego relax a gịnị ka ị relaxịrị kịta ị ga-emenwe ego gị enjoy unu niile apụọla na siren waa waa waa waa oge mgbe i ji bu eyi anyị egwu ee ya ị nwere ike ịganwuri n'ụzọ na-adịghị siren otu ị nọ ya ị nwere ike ịganwuru onwe gị na-adịghị waa waa waa ee ya ị nwere ike ịnọnwu na moto uche atụti nte edere ee oo echekwa na ọ bụrụ na i ji polisi na ị ga-aga ee oo ya ihe ị nara emebu anyị before ọ bụ okomoko ka ị na-emere anyị ugbu a mụ na gị na-azụ ochie moto o nwere occasion m gara fụ one big man ihe o buru bịa bụ CRV old model ya ụnụ na-anyacha obere moto sef ya ya ụnụ nwere ike idebesịnwu ihe ndị a anyị na ụnụ anọrọ dịka ofu ife ana m ekenekwa chukwu ihe ọbụla o mere dịkwa mma o ihe a na-asị ihe ọbụla chukwu mere dị mma so na unu nwere ike ị na-aga unu ụzọ na ahụ ute ata anaghị enwe onye n'ịgụtago ee ị mara otu ọ dị gị taa onye ọgaranya maka na ihe na-echezi kịta bụ kedu ihe ị ga-eme akụnụba gị kedu ebe ị ga-esi bido kedu ihe ị ga-eme kedu nke a ga-eme ihe na-agbakozi ya bụ ihe ji gị n'ọrụ na mụnwazi na onwe na-awagharị n'ọhịa na-achọ ụzọ m ga-esi wee pụọ maka na o nwere ike ọ na ntị ka m na-agwa gị onye e jide gị n'aka iwe ma na ọgụ na anụ mana achọghị m ijebe ebe a ka ọ dadịna ka ọ nwere nke aka ndịna nwere ofu ihe m ma bụ na city adịrọ mma ime ọhịa niile ihe ọbụla mere ụṅara ilegharị anya ka o nwere ihe mere gara kịta okwu eziokwu obodo adịrọ mma a na-agwa gị na obodo adịrọ mma ị ka buru ego gị paakị ya oga onye igbo ị ma ihe ga-ewe m iwe ngịnwa bụ onye igbo nwere ego ihe ga-ewe m iwe ngịnwa bụ onye igbo nwere ego m iji shon inwe nya bụ ego ime ego m iwe n'aka gị kwepụrụ ihe ị na-ezuzu ma gị ma ego gị a emegide federal government e wee nwaa anwaa ma ọnụ megide n'ụwa a plan ewee ha survive plan ha ime ka central bank abụọ na ọ ma nyenwuzi gị ego ị bata be anyị anyị agbaa gị ọkụ ị bata be anyị gị bụ big man ka m na-agwa ị bata be anyị anyị agbaa gị ọkụ